Mmene zimayenera kukhalira, Bwalo linalowa lero kumva mlando wa VJ Ken yemwe amadziwika ndi dzina loti Kenneth Makina. Bwalo linalowa pawiri poyamba chifukwa mboni zomwe zimapereka umboni wawo lero anali ana achichepere nde analowa ku amati private chamber komwe amafuna amve umboni bwinobwino kwa anawa. Ife ngati atolankhani sitinaloledwe kuti tilowe nawo kumeneko ndipo atamva. Mbali imeneyi bwalo linalowa kutipasa mpata kuti timve kuti bwalo likambe zotani ku nkhani ya belo. Kukumbukira bwino ananena kuti belo apereka tsiku la lero akamva umboni wa ana amenewa ndipo bwalo lapereka belo kwa VJ Ken. atakwanilisa zomwe bwalo limafuna ndipo mlandu umenewu ubweraso pa 19 December. Tinacheza ndi anzathu a state ngakhale mlanduwu sopano uh, watengedwa ndi maloya uh, maloya amenewa ndi aboma si apolisi soyayi so tinacheza nawo tifuna timve kunena kuti kodi iwo ngati a state anati bwanji lerolo uh, a state amabweretsa mboni pa nkhani iyi amapitiriza monga tinanenera kuti tikufuna nkhani iyende mwansanga so lero tabweretsa mboni zathu ziwiri zomwe ndi ana Ah, chifukwa chake nkhani yake inamvedwa ah, in private so ana awiri amene waperekera umboni wawo Ah, pa 19 pakhala pakulowa mboni zina 4 umboni uwu chifukwa chokuti ndi wa ana nde sindingaunene panopa koma ndi mwenye wakuomanika kwinako mutha kuzamvera chifukwa izalowa public yes koma milandu yake imene tikuwazenga Kenneth ndi ya abduction number one komanso sexual intercourse with the, with the child Ah, ife timagwira ntchito limodzi ndi apolisi tili mbali imodzi ya prosecution so titaiunika nkhani komanso papitilizi kutengeranso kuti nokhudza ana tinatengapo chidwi kuti tiathandizire pa 19 december tikupitiriza kulowesa mboni zathu ku court Ah, tili ndi chikhulupiriro kuti mboni zonse 4 zizalowa pa 19 kufuna timalize nkhani mwachangu tinacheza ndi a state tinachezanso ndi maloya a VJ Ken iwo anena kuti ndokondwa kwambiri chifukwa chonena kuti bwalo lamuganiza VJ Ken kumpasa belo komanso ananena mosindika kuti malingana ndi umboni omwe anawa apereka amachitana contradict mu njira ina si umboni weniweni omwe ukanalepheresa khoti kupereka belo ndipo iwowa ngati a defense anena kuti Akamabwera akonzekere kwambiri chifukwa iwowonso ali okonzeka kubweretsa mboni 48 zomwe zizayikire umboni mbali ya Kenneth Makina. Chimene chachitika mu bwalo lerolo ndi kuti khoti poyamba linanena kuti lidzafuna limve umboni kuchokera kwa a boma komanso kuti pakutha pakumva umboni wa mboni ziwiri, Khoti lidzapereka chiganizo chake pa belo. Ndiye mboni ziwiri za boma zinabwera zimene zaperekera umboni wake ndipo ife tinalinso ndi mwayi wozifunsa mafunso mbonizo. Mbonizo ndi ana amene tina tinali ndi mwayi wowafunsa mafunso ku chamber ndipo titamaliza khoti laona kuti ndikofunikira kuti ah, amene akuimbidwa mulandu apatsidwe belo litamva maumboni awiri amenewo Ah, kumbali yathu ifeyo chimene tinganene ndi kuti awawa aboma ndi amene ali ndi ntchito yayikulu yoti agwire chifukwa chakuti kwa ifeyo tikukhulupirira kuti nkhani yathu ili bwino kwambiri mboni ziwiri za boma zimene zinaperekera umboni wake lerolo zimatsutsanatsutsana zokha zokha kusonyeza kuti kumbali yathu ifeyo uh, tilibe nkhawa ndi nkhaniyi uh, iwowo aboma ndi amene akuyenera kuti alimbikire kuti mwina nkhani yawo ikhale bwino koma kwa ifeyo mboni zimene tinafuna kuti tizifunse mafunso bwinobwino ndi ziwirizi zimene zinayankhula zotsutsana-tsutsana zimene kwa ifeyo tikuona kuti uh, ndi zinthu zomuchitira ubwino Ken malingana ndi kusiyana ndi zimene zimakambidwa kunjako ndi zimene zakambidwa mu khoti ndi zosiyana kwambiri ndiye mboni zina zimene zibwere mu khoti zikuyenera kukhala mboni zimene mwina zinangouzidwa kapena zinangomvetsedwa kapena zinangolandira malipoti a nkhaniyi koma mboni zimene zimene anabweretsa lerolo ndi mboni zimene a, a boma amazidalira kuti ndi mboni zawo zofunikira pa nkhaniyi. Uh, ngati bwalo lingapeze kuti pali nkhani yoti Ken ayankhe ndiye kuti um, ifeyo tikuyembekeza kubweretsa mboni zochuluka mwina mboni zopitilira 48 Chifukwa chakuti alipo anthu ambiri amene akumudziwa Ken ndipo ndi okonzeka kuti afotokoze ku bwalo mmene amamudziwira Ken komanso kuti apereke chithunzithunzi kuti zimene zakhala zikukambidwa za Ken ndi zimene zili mu bwalo ndi zinthu zosiyana. So onsewa akutipeza ifeyo kunena kuti inenso ndili ndi zinthu zoti ndikambe ah, pa nkhani ya Ken chifukwa chakuti zina zimene zikukambidwa ndi zomusinjirira komanso mmene taneneramo mboni za boma zatsutsana zokhazokha mwachitsanzo ndikhoza kungonenapo kuti um, mboni imodzi imene akuti ndi odandaula inafotokoza mu khoti kuti akuti atapita ku, ku polisi ananena kuti ine nkhanizi ndi zabodza sindikuzidziwa koma kenaka lelolo atabwera mu khoti wanena kuti nkhanizo ndi zoona ndiye tinamufunsa kuti ndi chifukwa chani ukunena kuti nkhanizi ndi zoona lelolo pamene ku polisi unanena kuti nkhani ndi zabodza ndiye wanena kuti ayi ndangonena choncho ndikunena choncho chifukwa choti ndaona kuti a Keniwa amangidwa ndiye timanena kuti "Ah, iweyo unena kuti nkhani ndi zoona chifukwa choti a Ken amangidwa pamene ku polisi Popanda wokuopseza wina aliyense, wekhawekha unanena kuti nkhanizo ndi zabodza. Ndiye tikudziwa kuti zoona zenizeni za nkhani zidziwika bwinobwino malingana ndi mboni zonse zimene tidzazibweretse mu khoti muno.
Dzina langa ndi Abel Zulanga.
Mwakoma nonse.
Babayi.